ndipo muli ndi ine leah malekano koma poyamba nayi mitu yake bwalo laling'ono mu mzinda wa blantyre lapeza osalakwa akuluakulu a kampani ya egenco amene amawazenga milandu itatu yemwe anali wachiwiri kwa mkulu wakale wa apolisi a ackson muwanga komanso owona za milandu a london nthinda awatulutsa pa belo Munkhani zina, aphungu akunyumba ya malamulo apempha boma kuti liwonetsetse kuti chilungamo pa imfa ya mphunzitsi wa ku sukulu ya ukachenjede ya KUHeS a Victoria Bobe Tili ndi izi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, bwalo laling'ono munzinda wa Blantyre lapeza wosalakwa Akuluakulu a kampani ya Egenco amene amawazenga milandu itatu. Atatuwa ndi amene adali mkulu wa kampaniyi a William Liabunya, mlembi wa kampaniyi a Videlia Mluwira komanso mkulu owona za chuma a Hofan Masasa. Iwo akhala akuyankha mlandu osokoneza ndalama zokwana K3.4 biliyoni Kuzembetsa ndalama komanso kusagwiritsa bwino udindo wawo, ogamula milandu a Paul Chiotcha wathetsa mlanduwu mbali ya boma itauza bwalo la milandu kuti ilibe umboni wakuti lipereke m'bwaloli. A Liabunya ati ndi okondwa kuti chilungamo chadziwika pa nkhaniyi. Ndipo bwalo laling'ono la milandu mu mzinda wa Blantyre latulutsa pa belo wachiwiri kwa mkulu wakale wa apolisi a Ackis Muwanga komanso owona za milandu a Lowdon Nthinda. Awiriwa adawamanga sabata yatha pamene adawatsekulira milandu itatu imene ndikuwaganizira kuti adatenga ndalama mowopseza, kuzembetsa ndalama, komanso kugwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika. Iwo akuwaganizira kuti adakakamiza amwenye kuwapatsa ndalama zokwana pafupifupi K1.3 biliyoni ndi kuwauza kuti awathandiza pa milandu imene akuyankha. Koma ogamula milandu a Assunta Maxwell wagamula kuti awiriwa awatulutse pa belo kaamba kakuti mbali ya boma sidapereke zifukwa zokwanira zo kwanira makamaka kuti anthuwa akhalebe mmanja mwa apolisi. Amene akuimira boma pa nkhaniyi a Dzikondianthu Malunda adayankhula motere ndi Isaac Salima.
Ife ambali ya boma tili okhutira ah, makamaka ndi ndondomeko zimene abwalo apereka. Mwina munamvapo ananena kuti ah, ozengedwa milanduwa asaloledwe kugulitsa katundu wina aliyense mpaka na mlandu uthe. Ife tikuona ngati zimenezi ndi zothandiza ndithu malingana ndi kuti nkhani imene akuzengedwa anthu awiriwa ndi yokhuza makobiri choncho zimenezi zithandiza kuti pamapeto pa pa mlandu wonse mwina ah, patha kukhala kuti ndalama zimene zinatengedwazi pazapezeke njira yokuti zibwerere kwa eni yake timavomera ndithu uh, kulakwitsa tikalakwitsa ndipo tilokonzeka ndithu kuchita bwino patsogolo komabe tingonena kuti mwina abwalo anasokoneza pang'ono pakawerengetsedwe ka masiku chifukwa kuwerengetsa kwathu munthu ngati anamangidwa la mulungu ndiye kuti amayeneka kutengedwa kubwalo uh, lisanadutse lachitatu poti kuwerengako tikuyambira pa tsiku logwira ntchito limene linali lolemba

Aphungu a ku Nyumba ya Malamulo apempha boma kuti lionetsetse kuti chilungamo pa imfa ya mphunzitsi wa ku sukulu ya ukachenjede ya KuHes a Victoria Bobe amenenso ankagwira ntchito ngati dokotala chadziwika. A Bobe aphedwa ndi anthu ena achiwembu ku nyumba kwawo mu mzinda wa Blantyre lolemba usiku. Aphunguwa anauza Nyumba ya Malamulo kuti imfayi yabweretsa mafunso Ngati muli chitetezo cha anthu mdziko muno, aphunguwa ati ndikofunika kuti boma lifotokozere njira zimene lichite pofuna kupititsa patsogolo chitetezo mdziko muno. Phungu wa dera la Blantyre Soche Zingwangwa a Penjani Kalua ndi mmodzi wa aphunguwa ndipo akufotokozapo zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba.
si doctor chabe inde doctor important komano ndi doctor oti ndi wachizimayi komanso ndi wachinyamata Ah, pango ya doctor yomweyo maganiza wina wake mwina anali ndi appointment kuti mawa akakumana ndi doctor yemweyo koma lero apita so ndi loss kwa dziko so ifeyo mnyumba munomu timayikambirana issue kuti ah, nkhani za chitetezo ah, boma lili committed kuti liyesesa kuti chitetezo chikhale ngati chiku- chikukhwimirakhwimira so timayikambirana nkhani kumbali ya chitetezo anduna a za chitetezo atitsimikizira mapulani amene ayika kuti anthu asamakhale ndi mantha aso- anthu asamakhale mwa mantha ine tangoganizani ngati doctor oti amakhala kumpanda amulowera kumpanda ndikukamupha nanga mzimayi woti akukhala ku Zingwangwa nyumba yopanda papuloti poti palibe mpanda waku Zolozolo waku Chinsapo waku waku Baluti so iyi ndi issue yofunika kwambiri ngati dziko kumbali yake nduna yoona za chitetezo cha mdziko a Peter Mukhito ati apolisi akufufuza za nkhaniyi ndipo aonetsetsa kuti anthu omwe achita za upanduzi awamange Munkhani zina, dotolo wina wa ku America, a Basil Gold, wati ndikofunika kuti aMalawi apewe zakudya zimene zimakolezera matenda a khansa m'matupi mwa anthu. A Gold anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amazindikiritsa anthu za zinthu zomwe angamachite pofuna kupewa nthenda ya khansa. Pemphero Malimba ali ndi lipoti. A Gold ati anthu akuyenera kupewa zakudya monga buledi, shuga komanso flour ponena kuti zakudyazi zimapereka chiopsezo choyambitsa matenda a khansa m'matupi a anthu. Iwo atsindika kuti dziko lino likhoza kupewa imfa zodza kamba ka nthendayi anthu atakhala kuti akudya zakudya zoyenera monga zipatso komanso uchi. Malinga ndi a Gold, iwo amagwiritsa ntchito mankhwala a magulu osiyanasiyana a chilengedwe pochiza anthu odwala matenda osiyanasiyana kuphatikizapo khansa. M'modzi wa anthu ochita malonda m'boma la Mangochi amene adalandirako thandizo kwa a Gold, a James Ngunga, ati ndi okondwa kuti tsopano akugwira ntchito yawo mosavuta atachira ku nthenda ya khansa ya mmimba. Panopo ine sindimamwa mankhwala a BP, I'm BP free. Olo panopo kundiyeza muona kuti BP yanga ili bwino bwino 100%. Like I said, sikuti ningonena pakamwa apa iyayi. I've got written signed documents that can prove whatever I am saying. Koma I don't want Mwambowu unabweretsa pamodzi anthu ochokera m'madera osiyanasiyana a dziko lino.
Bungwe la Rainwater Harvesting Association of Malawi lati dziko lino silikuchita bwino pa nkhani zosamala madzi zomwe zikulimbikitsa mavuto a kusowa kwa madzi, kusachita bwino kwa mbewu komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Poyankhula kwa atolankhani pomwe akukonzekera msonkhano wake wapachaka, Mtsogoleri wa bungweli a Macpherson Nthala wati dziko la Malawi likupitilira kukumana ndi mavuto a madzi ngakhale lili ndi kuthekera kokolola madzi ochuluka chaka chilichonse. A Nthala akufotokoza.
Pakufunika njira zosiyanasiyana zimene zingathandizire anthu kuti apeze madzi omwe akhoza kugwiritsa ntchito panyumba, pakhomo komanso kuminda kwawo pofuna kuti mbewu zawo zikhale zopilira kusintha kwa nyengo. Ndi njira imeneyi ya rain water harvesting imene tikuti kukolola ndi kusunga madzi a mvula ndi njira imodzi imene imathandizira kwambiri kuti anthu agwire madzi nkuwasunga mu nkhokwe zosiyanasiyana zimene mvula ija ikatha akhoza kugwiritsa ntchito madzi amenewo. Pali njira ngati madamu osiyanasiyana komanso pali nkhokwe mathanki osiyanasiyana amene anthu akhoza kuma- kupanga cholinga choti asunge madzi a mvula amenewo. Ndiye msonkhano umene takonzawo takonza ncholinga chokuti Mabungwe osiyanasiyana amene akugwira ntchito zimenezi m'Malawi akhale pansi ndikugawana nzeru komanso tithe kuunikira kuti kodi mu zaka 20 zimene zapitazi ntchito yokolola madzi a mvula m'Malawi muno kodi yafika pati.
Alangizi a zaulimi osiyanasiyana asonkhana ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Luanar, komwe akuwaphunzitsa momwe angatukulire alimi potsatira ulimi wamakono kuti akolole zochuluka. Mkumanowu ndi njira imodzi yofuna kupititsa patsogolo maphunziro a za ulimi wa makono, kulimbikitsa ulangizi ndi kuwonetsetsa kuti sukulu za ukachenjede zikugwira ntchito mofuna kuthandiza alimi. Clever Mwale walemba lipoti ili. Maphunzirowa ndi gawo lofuna kupititsa patsogolo maphunziro a za ulimi wa makono komanso kuwonetsetsa kuti kafukufuku wa sukulu za ukachenjede akupindulira madera omwe akukumana ndi mavuto a za ulimi. A Bonnet Kamwana a ku sukulu ya ukachenjede ya MUST anati ndondomeko ya TAGDev 2.0 ikweza maphunziro a za ulimi pomwe ikhalenso ikupindulira anthu m'njira zosiyanasiyana. Tikuyenera tifikire alimi osachepera 70,000. Tikufuna tifikire ophunzira m'ma technical colleges okwana 4,500. Tili ndi anzathu amene anasiya sukulu panjira. tikufuna titafikira amenewo 3200 Kuchokera ku Luanar, a Tasokwa Chibowa anati alangizi a zaulimi amalumikizanitsa kafukufuku wa sukulu za ukachenjede ndi anthu a m'madera ndipo anaonjezera kuti ndondomeko ya TAGDev 2.0 ithandiza kubweretsa maukadaulo a ulimi wa makono. Amene akuphunzitsawo sawaphunzitsa za mpepala zokha komanso awatenga kuti akathe kuphunzira. Ndingopereka chitsanzo ngati kalimidwe kabwino ka mbewu ya soya awatenga akaphunzitsa pa pepala awatenganso kuti akaone kuti amapanga bwanji. Ndipo m'modzi mwa alangiziwa omwe wachokera ku Dowa a Gloria Mtepa, wati maphunzirowa awathandiza kukhala ndi upangiri woyenera omwe uthandiza alimi kukhala ndi zokolola zokwanira. Ndiye chifukwa cha maphunziro awawa atithandizira kwambiri kuti upangiri umene timaudziwa ndi umene tiphunzire lerolo zitithandiza kuti alimi athu pamene tidziwapatsa ulangizi akachite bwino kuposera pamene anali. Ndondomeko ya TAGDev 2.0 ikutsogoleredwa ndi bungwe la sukulu za ukachenjede za maphunziro a za ulimi mu Africa pamodzi ndi Mastercard Foundation Ndipo ku Malawi kuno ikuchitika mmasukulu a MUST, Luanar, Mzuni ndi Unilia. Mukuonera nkhani mmawa uno pano pa TTV ndipo tikhale tikupatsirani nkhani zina zambiri posachedwapa.